and to have above all the fear of God and the love of one another mmadụ ịtụ ụjọ chineke site n'ịhụ mmadụ ibe ya n'anya na ịkwụba aka ọtọ ya na ezi omume na onye ọbụla chọrọ ihe dị otu a ya were ọsọ ọsọ gbarụ baba na amị mụnwa bụ chief Norbert Egwuaga ife mere mma one of Agbaogugu ana m ekene ọha na eze n'ụwa niile ife chukwu kele eke o kelee ni ka ahụ ya ntaji anya m ana Agbaogugu bụ oho n'ife bụ wonderful thing dị na be anyị ma akwụbere ife dị ka n'ụwa ka m pụtara ụwa ejere m india ejere m china ejere m dubai ejere m south africa jegbu ebe ahụ niile wee nata chukwu m wee sị na ọ na-adị mma ka m bịa mee omenala maka na omenala chọrọ onye anaghị atụ ntụ ọ chọrọ onye eziokwu yes is yes no is no anyị na-ekene chineke kele ana Agbaogugu na ugo o tiile anyị i mekwa ajọ ife bịa na ana Agbaogugu na enye wu date be anyị abụghị ebe iji nọkọta dịka anụ ka ihe akwa weta anụ nke wu portion anụ ọgụ nwa nwe mmadụ ama anawe and na onye ọbụla mekwere ife ọjọọ dị abata na ana Agbaogugu ana Agbaogugu na isi ya ma eluwe ife a kịta kwee nkwe ya imeghere ife ahụ ọbịa o weghị udo na were bịa o welu mbe welu bịa and ọbịa ọgụ ahụ imekwa ife ahụ ọchụgụ mee ọnwụ ka onye na-esole and gị na mmadụ na-eju ndekwa ụgwọ ma ọ bụ gị na mmadụ mekọ ibe oyi oyi ibe kwesịrị ana Agbaogugu ikpechikwela ụmụnna ma ajụ ọwụ ikpechikwela ụmụnna wụ achụ na ekpechi ma achụ gị ga-ekpechikwekwe ọ bịakwa nke ugboro ịtọ ọ chụkwa na ọ na-aṅụ iyi ọṅụkwa ya ọ bụrụ na o mere seven days ọ nọ n'elu ọnwụ hmm. hmm. so na chineke nyere Agbaogugu ngozi ihe dịka na Agbaogugu and nyekwa Ntegbe Nese Ntegbe Nese ahụ bụ Ogugu Owelli Ihe Agbaogugu Akegbe tinye ha ugo anyị agwụghị ife na-eme onwe anyị ọbara onwe anyị onye mekwa eku oku ife ji eme nwanne ya oburu ụzọ ọgwụ n'okporo ma luo kịta ume o jiri ha n'ụra eme ume bụ ịbịakwa chọọ ime ife omenala ịbịakwa nata nkike na ana Agbaogugu ọ na-ede ude ọ bụ niile alụgwo ohene plọtụ ịlụọ plọtụ iyi lụọ n'obodo niile dị n'iche n'iche ọ na-ede ude luo talu echi everyday na a na-egbu efi a na-egbu ebi a na-egbu ọkụkọ iwu bụ na nkwa i kwere na ihe e mezukwe onye jikwawa ụgwọ ọ kwụkwa ya na Agbaogugu si ife a otu a natara uwe and na ife dị n'ime ya bụ ọ Chukwu kelee ni ka ahụ mana omenala ya adịlịla ụwa ta ụwa ụka adụ egwero nke ya abụọ ya ka m ji sị na m ejegwa obodo niile dị iche n'iche omenala dụ ndị uche na e nwere ndị nke a na-akwụ ndị ichie nwoke na nwaanyị ụgwọ a na-akwụ na obodo oyibo ọnwa jikwa ha ewere ego nke anyị ada azụ ife ụzụzọ anyị adịghị ife ọgwụ a bịakwa na nte ebe na-efe ha bụ one and ka Chukwu ji jikọọ ha ọnụ enwe onye kwukwara ọbara nwanne ya nke ya aga na ọnụnụ nwaanyị i mekwa ego n'isi nwaanyị kpam ọ nawa a kwụchighị ngọ ya iwu bụ na onye ahụ kwụrụ ụgwọ n'isi ya nwe ụmụ niile ọ mụta ọgọ ọ mụta iyi court elu ha magistrate elu ha i meghekwa a bịa kpachila anụ ọ chịrị ndị ahụ niile ma ogbuo ma onye si na na onye na-azọ a na-eyi ana Agbaogugu every year hmm. na ebe a na-akpọ ebe ọnwa isii ọnwa isii ahụ zukwe ma ị nọ n'elu ma ị nọ n'ala bụ onye nwa akwa mkpụrụ Agbaogugu ị bịa kene ana Agbaogugu n'ife ị na-eme ife o melu kene ya ekene shị na o chetewo nata ebe ọ bụla ị nọkwa nsogbu ndị ụmụa ibe kwụ ihu ibe dị ka mmadụ ma ndị oshi nọchi owu n'ụzọ shị ana Agbaogugu ọ nọkwa ndị oshi ahụ e clear hmm. hmm. I understand hmm. ndị na-akpa ike niile kpagbu ndekwa ekpado bụ olite olebe nke ya agwụ ana Agbaogugu ekpuchi ha ị gafere ebe ị na-eje ọ bụkwara na ị mụtara nwoke ma ị mụtara nwaanyị ife anyị yọrọ bụ ụmụaka anyị fụọ obodo oyibo

and na ị nọkwa kuo nwanne wee ana shị ana Agbaogugu gbukwuo onye ahụ ị ga-akpụta ebunyi na ewu ọkụkọ na jar mmee na carton iwu merire dịka na ị shị na gị nọ n'obodo oyibo ndị mere luluten ka a natara na Christmas a nwere kịta na o kulu nwanne ya the best na ị bịa n'ebe a gwa bịa dochie ya ọkwata ebe ahụ bịa ahajuo ha ma nwa nwa ha ma nwa ha enweghị onye na-echikwukwa iku ha ana kpam

Mm. I tulu ugo wee na-ana.
Isee. ọ kwa ị ma na ụmụaka anyị pagboro ọkwọ were ife ana Agbaogugu je obodo oyibo enweghị nke natara igboli ọkwụkwọ nwa adụnụ ma alụsị na be anyị si na ga-ewere ejewe obodo oyibo ọ ife dị ka mmadụ naabọ out of 100 ndị ọzọ niile ma onye ọcha ahụ bịara chiche eje weta ọdụghụ ndụ mụ jewe na China ebe a na-egosi alụ ibe ha ka afịa agwa ọkwa anyị na ife anyị nweburu bụ ife dị ebe ahụ dụgbu na anị Igbo ndị Igbo wolu nkike dị na be ha wee jenye ndị ọcha onye ọbụla natawa na omenala bụ the highest thing before ụka mụ kelee chukwu ka m bịa jiwe anọ n'ebe anwa na m gwara gọvanọ nabatara mụ the whole Enugu State nabatara mụ anọ n'ebe a ọkụ ihe efi na anụ akụ Igbo na each local government autonomous council wolukwuo mụ nọ n'ebe a wee gwa acha na omenala ebido kịta adị ka o bidolu ndị ọbụla natawa meju ife dị na be ya omenala dị n'ala Igbo nwere pawa na anyị nyere ndị ọcha mụ na-aza Norbert iru ha bụ eko elolo igwe chimangene mụrụ m m na-aza Norbert anyị kwuru ekwu unu natawa ndị Igbo natawa nụ o Igbo natawa nụ o isee ife a na-etu m kide mgbe a mụrụ m bụ ife a gụrụ m bụ Okoye egwu agụ okorie egwu agụ anị nna mụrụ m bụ lolo igwe chimangere odenigbo lolo igwe chimangere igwe chimangere ụmụ adụfụ Yeah. Ka kwa anyị adụfụ. Anyị ma. Ene ja da de he. Anyị na-eme eme eme. Ana Agbogugu na-eme eme. Ife yo lo omeluwe. Eh. Kwa na ana Agbogugu onye atụ ukwu ime nke taa. Ọ bịakwa e nye mmiri nsọ ana Agbogugu ọ tụrụ ime. Hmm.

ikwu ife dị mma isi onye nte ebe si na ga-anala ya ma ọ nwaanyị ma ife dị eke ọjụọ wee maka na anyị ncha one in in God mm, mm.
owuchi nshi kwuru na na-edobe ndị Agbogugu a na-edobe nwere eji ofu iko aṅụ mmiri

aha m bụ maazị Enoch Onyekachi Igbo Cultural Ambassador onye na-ezi ozi ọma ma na-akwalite ihe gbasara omenala we move around from place to place village to village elders to elders native priest to native priest and prophetess to prophetess Asking them question about the loss of our culture and why have the Igbo as a race derailed? Gịnị kpata ndị Igbo ji wee hapụ ihe ndị Igbo dowere ha? Ha ji wee dị ike ma dị ebube wee fewezie ihe ndị nna ha na-egosiro ha. And that is why we are clamoring for a return to that path of glory and honor which was bestowed and left for us By our ancestors, the fathers who begot the Igbo race. I encourage all of you young men and women to make a clarion call and a return to our culture and tradition. It is not evil. maka na ọ bụrụ na evil na ndị gboo agaghị edowe ya wee rapụrụ anyị nna anyị si na ya eje China

eh, Norbert Charity Cletus Philip ndị India na-aza afa ha afa onye chọpụta independent a na-akpọ ya Mahatma Gandhi so let us return and not throw away that which belongs to us. I greet all of you. Once again, I'm Mazi Enoko Ekachi, Igbo Cultural Ambassador. I greet you.